membre de malien et fier donc euh, bi an bɛ bɔ ka masala n'aw ye an bɛ fɛ k'an da don baro la bi min bɛ an balima minnu maliyɛn minnu bɛ taa sa kɔgɔji kan ani sahara kɔnɔ cɛncɛn kan o bɛ kɛ marɔk kungo kɔnɔnaw la alizeri ani libi aw ɲɛ bɛ minnu su la minnu su bɛ kɔgɔji daw la a videow bɛ fan bɛɛ fɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a ja ni fɛnw na donc an b'an da don o la bi maliyɛnw waati de sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jɔn nɔ ɲɔ ye nin ko ninnu ye cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ an bɛɛ de nɔ don parce que anw de y'an sigi k'a lajɛ u ka taa an denw faga tan u ka an mɔdenw faga tan u ka an cɛ n'an musow faga nin cogo ninnu na awɔ dɔw b'a fɔ ko n'i y'a ye nin y'u sɔrɔ ko u yɛrɛ de taara u yɛrɛ di saya ma ko fila don i b'i sigi i sigiyɔrɔ la i ka sa ou bien i ka wuli ka taa i garisigɛ lajɛ diɲɛ kɔnɔ waati la a bɛ maa yɛrɛ tɔɔrɔ mɛ n'i y'i bila u pilasi la i bɛ se ka u ka wulikajɔ ninnu n'u ka laɲini ninnu i bɛ se k'a faamu mɛ mun de b'u bila nin na marajugu marabaga jugu olu de ka baara ye nin ye ni n ko marajugu don marabaga jugu don n bɛ a kun fɔ aw ɲɛna marabaga jugu a bɛ bɛɛ ta mɛ bɛɛ tɛ sabula ka d'a kan dɔw marala ka ɲɛ olu bɛ mara kɛ tiɲɛ kɔnɔ hɔrɔnya ani danbe kɔnɔ mɔgɔ min lamarala kalabantiya la ni sonyali ni kurutukurutu la o tɛ se ka foyi kɛ hali n'i y'o kɛ perezidan ye i y'o kɛ minisiri ye i y'o kɛ dirɛkitɛri ye i y'o kɛ perefe ye i y'o kɛ zuzi ye o bɛ taga n'o tagabolo kelen de ye mun b'a to a b'a dabila an ka cɛsiri an ka wuli ka jɔ an ti jɛn n'a ye i ma ta o kama i kelen ta tɛ mali ye i tɛ mali ye ka tɛmɛ anw kan donc an ka laɲini ye o de ye pour que maliyɛnw minnu ni ala y'aw garisɛgɛ don réseaux sociaux la ka faamuyali kɛ aw ka se ka facebook ni fɛnw lajɛ min bɛ fɔ a ɲɛna an k'a faamu an ka se ka baara kɛ n'a ye an ka laɲiniw ka sabati o kama bi ne bɛ bɔ an ka ɲɔgɔn masala hakili falen don sabula ka d'a kan an ka denmisɛnnin minnu bɛ ka sa an kɔrɔ n'an dɔgɔ minnu bɛ ka taa sa kɔgɔji la n'i ye su ninnu dalen ye vraiment makariko don mɛ i t'a dɔn k'a ka jugu dɛ fo n'a fɔra ko i yɛrɛ fa kelen ba kelen ou bien i balima dɔ den de dalen filɛ nin ye a tɛ faama ninnu tɔɔrɔ parce que olu denw tɛ nin risiki ta passeport diplomatique b'olu bolo n'o t'u bolo wari sonyɛlen b'a caman bolo u denw bɛ avion ta cogo min ka d'u ye ka taga kalan kɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu ka d'u ye hɛrɛ ni baden kɔnɔ o de la u tɛ kala don u ɲin na ka bɛn a kan a kuma bɛ u dabara n'u nɛnw de kan mɛ a ŋaniya t'u kɔnɔ k'a kɛ mun na mun bɛ ninnu bali n'u ye wulikajɔ kɛ ka baara di denmisɛnninw ma ka baara di mɔgɔw ma ka baara di cɛw ma ka baara di musow ma o bɛ bɔli caman bali olu k'u ka baara d'u ma baara min b'u bolo n'u bɛ k'o kɛ u bɛ t'o yɛrɛ de minɛ u la k'o daraki u la jagoya la o de bɛ caman bɔ ka taga a ɲɛfɛ an n'u caman masalala an n'u caman ye baro kɛ u y'o de fɔ an ɲɛna o bɛ sɔrɔ cogo jumɛnw fɛ u fa dugukolow u mɔkɛ dugukolow u bɛnbaw ka dugukolow san kɛmɛ ni kɔ u sigilen bɛ yɔrɔ minnu na u tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn yɔrɔ minnu kɔ k'o yɔrɔw ye valɛri ta bi mali kɔnɔ an ka asanbile falen don o depite kalabanciw la an ka mɛriw falen don o mɛri namaratɔw la an ka perefɛktiriw falen don o perefɛ namaratɔw la kelen kelen minnu b'u la n'olu ka ɲi aw kɛra aw faw denw ye aw bɛ fo fasojɔ kɛnɛ kan a bɛ fo hɔrɔnya kɛnɛ kan a bɛ fo danbe kɛnɛ kan a ye kɔntini ni ɲuman ye a k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ bɛ sa don n'a nataw la a ka da la k'a fɔ ala min y'an da ale ala ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen na donc ala ka bɛɛ sara i diinɛ ni ŋaniya la fasoden juguya o de ye nin ye ka tɔw niyɔrɔ ta k'a bɛn e n'i ka denbaya ta ma minnu b'o o baara ninnu kɛ banajugu bɛ ala bolo ala k'a suuru aw n'aw ka denbaya kan a wari min a y'a suɲɛ a bɛɛ ka taa bana ninnu furakɛli la fo k'aw ni to a la o se bɛ ala ye an b'o danga don an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan sabula ka d'a kan bi minnu bɛ bɔ ka taa sa kɔgɔji la n'an ɲɛ b'u su dalen na ka taa sa sahara kɔnɔ ni dɔw yɛrɛ su tɛ ye ni waraw b'u dun ni kungo kɔnɔfɛnw b'u dun o tɛ dɔwɛrɛ ye sɛnɛkɛlaw denw don baganmaralaw denw don epi ani jagomisɛnninkɛla minnu bɛ burusi kɔnɔ bamakɔ yɛrɛ tɛ fo burusi kɔnɔ mun na togoda ninnu na u bɛ taa bin u kan ni perefɛ ni mɛriw ka kɔnpilisite ye u ka dugukolo bɔsi u la u ka sɛnɛkɛyɔrɔw n'o minɛli la u bɛ mun kɛ sɛnɛkɛla o balo b'a ka daba de la n'aw taara a ka dugukolo bɔs'a la k'o feere mɔgɔ wɛrɛ ma ko paseke papiye t'a bolo a ma kalan a t'a ɲɛdɔn bɔn n'aw a ko a bɛ kuma ko ka taa kiiri la juge ninnu u bɛɛ sannen don a 80 pourcent u bɛɛ bɛ surɔfɛn minɛ u m'a dogo yɛrɛ u y'a fɔ perezan ɲɛna donc n'o kɛra i la i bɛ mun kɛ kamalenkɔrɔ garisɛgɛ laban ye tunga ye o de la u bɛ sira minɛ nin cogo la n ka sa ubiyɛn n ka balo u bɛɛ kumakan y'o ye donc n'u dun sara cɛ ka su tɛ muso ka su tɛ faamaw aw ka su don mali faamaw ka su don ibɛka n'a ka gouvernement ka su don sabula ka da kan maliyɛn fanba ye ibɛka ta ka da kan ka fara ne yɛrɛ kan dɛ ka da kan pour que a bɛna nin ko ninnu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ibɛka nana ni min ma fara a kan fɛn tɛ ka bɔ a la k'a fɔ k'a ŋaniya t'a kɔnɔ ne yɛrɛ b'a dɔn k'a ŋaniya b'a kɔnɔ a ŋaniya b'a kɔnɔ parce que a ka laɲini a b'a kuma fɔ ni mɔgɔ bɛ fɛn min kuma fɔ sanga ani waati donc an ka da la k'a fɔ a b'a fɛ k'a waleya mɛ a m'a ɲɛ sɔrɔ n'o de don ala k'a ɲɛ da i la a ka kalo damadɔ tɔ in kɔnɔ ala k'a ni sagaba bɛn sabula k'a da a kan mali jɔ man nɔgɔn dɛ an ka karamɔgɔw ye nin fɔ an yan nɔ ko mali tigɛ ka ka lahara tigɛ ka nɔgɔn ni mali tigɛ ye sabula k'a da a kan bɛɛ ye zon kɔgɔlen bɛɛ de nɛn ka di awɔ ni min kuma ɲɛna i b'a fɔ ko ayi ko n bɛ mali di nin ma donc n'i y'a d'o ma o ta ka jugu ni min i ye min bila yɛrɛ ye bigoma mali in bila nin na o an b'a bɛɛ ta k'a da jamana ɲɛmaa kun a bɛɛ tɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ a caman bɛ an yɛrɛ la o kɔrɔ tɛ ko n bɛ ibk defansi tali la mɛ an yɛrɛ k'an jogow lajɛ kelen kelen an k'an yɛrɛ jogow lajɛ donc o kama ni n ko an bɛɛ don pourquoi an tɛ wuli k'u kɛlɛ o yɔrɔ la ne b'a fɔ n k'an bɛɛ nɔ don mun na ɛ ni namara kɛra sɛbɛnw de bɛ yen nɔ sariya sɛbɛnw de bɛ yen sariya de bɛ yen ko k'o bato mali sariya ko ko mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ n ko o tɛ mali ye mali la mɔgɔw bɛ sariya sanfɛ u bɛ tagama a kan u bɛ daji tu a kan foyi tɛ bɔ a la o y'a ye ko an jamana kɔnɔdenw anw de jɛra ni o ye o de la an ka laɲini o de ye an k'a explike mɔgɔw ye a ka se k'a faamu k'a fɔ jamana kɔnɔ pour que an ka se k'a lamɛn eh, minnu bɛ yuruguyurugu la a bɛ se ka dabila mun na an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka jɛ k'u kɛlɛ anw ka ca ni u ye u bɛ ka min kɛ sariya t'u pɛrimete foyi t'u yamaruya k'a kɛ mɛ n'an y'an sigi k'u lajɛ u bɛ fɛn kɛ min tɛ nin si ye mɛ n'an wulila k'an jɔ an fana bɛ wuli k'an jɔ sariya de y'o hakɛ fana di an ma k'an ka wuli k'an ka hakɛ defan ni mɔgɔ min ko k'a bɛ namara ta k'an sɛgɛrɛ ka sariya to yen an ka wuli k'o defan o kama maliyɛnw an kana an sigi ka nin ko ninnu lajɛ donc laɲini ye mun ye aw minnu bɛ togodaw la n'aw tulo bɛ nin message ninnu na a ye ɲɔgɔn wele aw ka ɲɔgɔn sɔn hakili la n'u wulila ka taga kulubalilaka dɔ ka foro minɛ dugulamɔgɔ bɛɛ ka taa fara o kulubalilaka kelen kan k'a fɔ nin tɛrɛn bɛ nin bolo nin bɛ ninnu bolo nin y'a san bi naani nin y'a san bi seegin nin y'a san kɛmɛ a tɛ minɛ bi a tɛ minɛ sini n'a b'an faga a b'an bɛɛ faga a tɛ minɛ namara tɛ k'an ka dugu la bilen o banna n'u taara se tarawelelakaw ma pareil n'u taara se jaralakaw ma pareil n'u taara se njayilakaw ma pareil u b'o dugu bila donc n'o kɛra aw b'o fɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc aw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛlɛ parce que ninnu bɛnnen bɛ ka aw kɛlɛ de nin namaratɔ damadɔ ninnu bɛnnen don ka aw kɛlɛ de mali la n'i y'a namaratɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ mɔgɔ ba kelen bɔ mali dun ye miliyɔn tan ani wolonwula de ye bi anw sigilen bɛ ka nin mɔgɔ ba kelen nin mɔgɔ damadɔ poignée de main c'est à dire bolokuru ɲɛ kelen an sigilen bɛ ka ninnu lajɛ u bɛ k'u sago k'an na démocratie tɔgɔ la ka sɔrɔ démocratiw tɛ u tɛ jamana yɛrɛ fɛ olu ko sanga ni tɔnɔ donc anw ko k'o de kɛlɛ ibk nana o kɛlɛli de kama ni ibk ma se k'a kɛlɛ an jamanakɔnɔdenw de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan sisan k'u kɛlɛ hɛrɛ bɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ kɔ marifa t'an bolo muru t'an bolo bese t'an bolo mɛ an b'an hakilina di o de fɔra demokarasi yɛrɛ la hali n'i ka hakilina ni faamaw ta tɛ taa an dun tɛ mɔgɔ si jugu ye an ye kalabanciw de jugu ye an ye faso burujabagaw de jugu ye an ye faso zonw de jugu ye parce que aw ma na o kama donc ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ni minisiri min dɛsɛra ko k'o bila ibeka dɛsɛr'o fɛnɛ la nin ko in balimaw a man nɔgɔn o yɔrɔ kama an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma an mana wuli ko eh, tubabu tubabu tubabu tɛ an yɛrɛ de don maliyɛnw tubabu tɛ an yɛrɛ de don parce que a man di mɔgɔ si ye i balimaw ka taa sa nin cogo ninnu na mɛ saya nin ye ala ta ye ala ka jigilatigɛ saya ala k'a se aw yɛrɛ ma aw mɔgɔ minnu bɛ nin bazi la aw minnu sababu la ni mɔgɔw bɛ ka ka mɔgɔw ka dugukolow namara n'o bɛ ka u puse k'u t'u bila tungafɛ taga la n'u bɛ ka taa sa nin sacogo ninnu na u somɔgɔw t'u ye ala de bɛ se ko bɛɛ la dɛ ala k'a ɲɔgɔnna se aw yɛrɛ denw ma o se bɛ ala ye donc mali in ala ka hakilina ɲuman d'a ma ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an ka se k'an faso in jɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔ ala k'an bɛn kan kelen ma pour que an ka bɛn fo an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka wuli k'an jɔ an bɛ a fɔ ala ala ala ye fɛn bɛɛ di an maliyɛnw ma ala ye sanu di anw ma sanu tɛ jamana caman bolo dɛ mali bɛ jɔyɔrɔ filanan ubiyɛn sabanan na afiriki bɛɛ sanu bɔ la mɛ a nafa jumɛn bɛ maliyɛn denw kan fosi faama damadɔ de kɛlen bɛ k'o sanu fɛnɛ nafa bɛɛ ta u bɛ k'o bɛɛ dun bɛɛ ɲɛ wɛrɛlen ɲɛna i mana a kuma fɔ kuma o kuma maa si tɛ wuli k'i dɛmɛ n y'a mɛn tuguni ko o juge sɔrɔla komini kati kɔnɔ o juge sigilen bɛ yen fɛnɛ i ko ko ma kɛ ka muso to furu la k'a cɛ minɛ k'a don kaso la kila k'o muso kelen ta k'o di cɛ wɛrɛ ma tuguni o kuma maliyɛn anw bɛ taa min de mun ye maliyɛn nin gɛlɛya ka se nin bɛɛ ma an b'an sigi ko karisa de ka problème don karisa de ka problème don fo an k'a kɛ an bɛɛ de ka problème ye tant k'an ma segin an ka kɔrɔlen ma mara tun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ bɛɛ denmisɛnnin ye bɛɛ de jɛ ye bɛɛ k'i ɲɛ to i sigiɲɔgɔn den na an ka hakili to ɲɔgɔn na o de b'a to faso in bɛ taga ɲɛ ni bɛɛ ye bɛɛ to yen nɔ ko nin ka problème tɛ ɲɛ sira la aya bɛlɛni turu don dɛ ninnu ta ye suruku gurupu de ye n'u y'i i sigiɲɔgɔn dun n'i ko ko t'i ɲɛ sira la n'u tilal'i sigiɲɔgɔn na u bɛna i yɛrɛ dun o fana tɛ dɔ in ɲɛ sira la n'u tilal'e fana na u bɛ taa dɔ in fana dun bɔn n'u dun sera kelen ma n'aw bɛɛ nana ka jɛ o la o b'a to u tɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma n'u taara se min ma tuguni aw bɛɛ bɛ taa jɛ o la yen u b'aw ka dugu bila pewu ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bɔn nin de tun bɛ n bolo pour que video kana janya n bɛna ale tuguni don n'a nataw la pour que ka masala n'aw ye an ka se k'a faamu faama jugu ninnu ala ka u daga ta ka bɔ an da la hɛrɛ ni baden na an ka wuli an k'an ka hakɛ ɲini an ka wuli an k'an ka hakɛ ɲini dɛ ala yɛrɛ ko ten k'an ka wuli k'an ka hakɛ ɲini tubabuw tɛ olu de don tubabuw ka an suɲɛ mɛ tubabuw bɛ fitini min to an bolo ɔ an yɛrɛ b'o kɛ cogo di mɔgɔ damadɔni kelen bɛ k'o ta k'o bɛn u n'u ka denbaya ma kuma in tiɲɛ ye nin de ye k'an ka wuli an ka nin kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kiritigɛla mɔgɔ jiginna fanba ye aw ta ye aw tilen aw yɛrɛ ye aw ka tilen jamana ye aw ka tilen ala yɛrɛ kama an faso ka jɔ tiɲɛ kan ala k'a faamuyali ko ɲuman d'an ma wa a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma